Mwadzuka bwanji anzathu, ayi ifetu kuchoka ndekuti ku area 23 kumenekutu ayi kwachatu bwino kuno. Ndithu tikufuna tiyambe ndi nkhani zachisoni zomwe zachitika dzulo, nkhani ziwiri zofanana zochitika Anthutu kupezeka zonena okwera njinga za moto basi kumapanga overtake magalimoto phwaa kutsogoloko kuluza miyoyo maboma osiyana ndiye kutitu zinthu zikuchitika tsiku limodzi koma zochitika zakezo kumakhala ngati kutino zofanana makamaka ma action wo eti ndiye tifotokoze makamaka poyamba ndi nkhani yomwe yachitika cha ku Msumbi ukotu ndekuti ndi ku Monkey Bay Kumeneku kunali zonena kutitu kunali njinga za moto ziwiri zomwe zimayenda opposite direction, ina imapita uku ina kumapita side ya uku. Ndiyeno njinga imodzi inapezeka zonena kutitu inanyamula ndekutino uh, munthu woyendetsa njingayo komanso ndekuti passenger kapena kutino munthu kumbuyoko. Ndipo patsogolo panali ndekuti galimoto. Side inayo njinga imodzi inangonyamula ndekuti amene amayiyendetsayo. Ndiyeno, ija inali ndekuti ndi galimoto patsogolo pake, imafuna kupanga overtake galimoto ija, kuyilambalala ndithu kutino, ikafike kutsogolo kwa galimoto ija ndipo iyende mwachangu pomalingalira kuti mwina galimotoyo imayenda pang'onopang'ono nde kumaona kuti awa atichedwetsa tingowalambalala, tikatero ife tizipitirira ulendo wathu mothamanga. Ndiyeno kuti alambalale ndekuti amayenera alowe mu msewu womwe kunalinso ndekuti njinga ina ija yomwe imalowera mbali inayi yosemphana ndi yomwe iyi yolambalala imapita. Basi tikulowa mmene muja mu lane imene ija basi takangofikira ndekuti ku njinga inayo kuwombana pamene paja ndekuti zosakhala bwino mpakanatu papezeka zonena kutitu anthu awiri a Stephen Maximos a zaka 33 Ndi a Desire Kumwenda a zaka 19 kuvulalatu pamene paja mpakana kumathamangira nawo kuchipatala akalandire mathandizo a mankhwala. Pamene munthu m'modzi pamene paja ndekutinotu yemwe dzina lake ndi Wanangwa Kondowe wa zaka 20 kutisiyatu pomwepo zosakhala bwino chifukwa chonena kuti anavulala kwambiri. Ayi sizinayende olo ndi pang'ono pomwe kumakamba zonena kuti mzimu wawotu ndekuti ukawuse mu mtendere osatha makamaka awo a Wanangwa Kondowe komatu ndeti si okhawa iyayi tiloweranso ndekuti makamaka mu boma la Dedza Ntcheu maboma amenewawa mu mseu wa M1 kwachitikanso zinthu zofananiranapo ndetu apatu panali pa ntunda wa Masasa filling station kumenekotu kunali zonena kuti munthu wina amayendetsa njinga ya moto atanyamula ndiye kuti anthu okwana atatu kuphatikiza iyeyo onse kumakwana 4 Basitu nde kuti paulendo kwapezeka zonena kutitu patsogolo pake panali galimotonso ndipo amati nafenso tiilambalale galimotoyi kuti tikafike kutsogolo uko tiyende mwachangu chifukwa galimotoyi ikuyenda slow kwambiri. Ndetu kunali kuilambalala overtake akapezeka zonena kuti no akaombananso kumeneko ndi galimoto ina yamtundu wa Toyota Prado wagon number MG381 ya kuchokeratu ku unduna wa zamphamvu za magetsi nde inali galimoto ya boma Toyota Prado inapezeka zoti imachoka direction inayo ili pa speed awa alowa mu msewu umenewu wa galimoto imeneyo basi tunde kunangofikiratu kumene kudza kuwombana pamenepo nanga anakapanga control bwanji anthu ona kuti zinali ngati zongodzidzimutsa kuti awa alowa sanaone bwinobwino Galimoto ili pa speed nde speed apanga control bwanji olo kupanga brake sangalepherebe kuti anayesetsa kuponda brake koma ndi kuja brake onena kuti no pamene galimoto ikukaima nde kuti yaomba kalenso anthu nanga si nde kuti kantunda kachepa basitu nde kuti anthu amene aja apezeka kuti atisiyanso pamenepo Tikamakambatu za anthu amenewa tikukambatu makamaka za a Timothy Gift a zaka 27, a Western George a zaka 32, a Fala Chokapa a zaka 29 ndipo anthu atatu amenewa amachokeratu mu dera la mfumu yaikulu Masasa kumeneko cha ku Ntcheuko, I think kwa Masasa ndi cha ku Ntcheuko, ndipotu kunalinso ndekuti a Asiyatu Motasi. Amenewatu ndi a zaka 26 ndipo amachokera kwa a Nzimenya m'dera la mfumu yaikulu Majawa ku Angônia mu dziko la Mozambique. Analinso nde kuti pa njinga ya moto imeneyo tikuti inanyamula anthu okwana 4 eti? Ya, panali nde kuti no driver wa njinga ya motoyo komanso nde kuti anthu ena atatu ndithudi. Ayi sizinayendetu pamenepo. Ah, tingakambe bwanji mizimu ya anthu amenewa ikause mu mtendere wosatha. Ndimafuna kuti no tipange note makamaka ngoziyo mmene yachitikira ndi chimodzimodzi mmene yachitikiranso kuja ndekutitu ku Monkey Bay njinga za moto kufuna kupanga overtake ukapeze kuti akaombana ndi njinga ya moto awanso njinga ya moto kufuna kupanga overtake upezeka zoti akaombana chani ndi galimoto. Now tikazionatu ngozi ziwiri zimenezi zinali ngozi zonena kuti zinakatha kupewedwa. Zinali zopeweka ndithu chifukwatu awo akanangonena kuti no titsatire galimoto imene ili patsogolo pathuyi titsatire bwinobwino modekha ngati zili zopanga overtake zo tipange check konse nkoyera bwinobwino ndikuzapezeka kuti tapanga overtake Mwina bwezi nde kuti no anthu atapezeka zoona kuti no apewa zingozi zimenezi kupezeka zoti miyoyo yaseveka koma apapa chifukwa chonena kuti anthuwa sanafune kudekha anali pa changu ndi changu chaocho iyayi tipange overtake tiadumphire awa kudumphira awa akadumphiratu nde kuti mwakapezeka zonoti no akaombana ndi anzawo aja mpakana kuluza miyoyo kumeneko izi ndi ngozi zonena kuti zinali zopeweka only had, had it been eh? only zikanangokhala zonena kuti mwina make anadekha mwina anakatha ndikuti kupewa zimenezi miyoyo ndikuseveka another thing mukati muzione njinga ya moto ikunyamula anthu omakwana ndikuti atatu amwene kumbuyo kuja kubwera ndikuti ndi amene akuyiyendetsayo kukhala ndiye kuti 4 onse ndiye kuti no overloaded yapakiliratu amwene koma ndiye kuti ndikumayendanso mothamanga choncho kuyenda kwakenso ndiye kuti kumakhala konotino iyayi kosapanganso check bwinobwino koma overtake kukapezeka zonena kuti mpakana kaluza nazo miyoyo choncho osangoti driver yekha amene amayendetsa njinga ya motoyo koma ndiye kuti ukambanso ndiye kuti anthu ena onsewo atatuwonso kupezeka kuti atisiya miyoyo ya anthu kuikidwa pa chiopsezo. Mtunda womapita Dedza Ntcheu kumeneko I think anthu ambiri akumakonda kuyendera njinga za moto ngati no ma transport awo mitunda itali itali. Yes madera mwina amoto umakhalanso ndi akabaza a njinga za moto komano zonena kuti no munthu akupanga cross kuchoka boma lina ukafika boma lina zimenezozo siziumakonda ochulukira. Ngati mwamva maina aja mumva zonena kuti wina amachokera even ku Mozambique. Mwaona? So zonotino ayenda mitunda italiitali anthu amenewawa. Kuchoka nde kuti Dedza kumakafika Ntcheu kapena Ntcheu kukafika Dedza kaya ndikumakafikanso Mozambique ko sizot destination inayo inali itino komano kumachulukira zimenezi anthu akumakonda ku user njinga za moto chifukwa ndi zimene I think zikumakhala ngati zotchipa affordable komano Mukudziwa chani ma guys zotchipazo ndizimene zikuika miyoyo ya anthu pachiopsezo mpakana anthu tikumaluza nazo miyoyo moteromo. Nanga njinga ya moto kuti mukaipanga check mukaipanga check kukaipeza zoonotino anthu amene anakwerawa anthu onsewo analibenso ndekuti zipewanso sanavale zipewa mwaona. Nanga kodi njinga yamoto ija ijatu imangopezeka zonena kuti ili ndi zipewa ziwiri? Ya cha amene akuyendesayo ndi amene angakwere passenger mmodzi. Koma mupezeka zonena kuti anthuwo alipo atatu kumbuyoku. Mwina meaning kunena kuti ndi mmodzi yekha amene angavale chipewa. Ndiye kuti notu basi ena onsewo alibe ndiye kuti zipewa. Angati angagwe pamene paja basi tukungo ndiye kuti kukhala mutu kuphwanyisa basi zosayenda. Ah, guys. Anyways taluza pamapeto penipeni what can we say? Mizimu ya anthu amenewa ikause mumtendere wosatha. Zimakhala zingozi zonena kuti palibe amene anakonzekera kuti langa nde kuti limene kutha kwa ine kudzakhala tsiku lakutilakuti, zikamachitika kunacha bwinobwino anthuwo atatsazikana ndi achibale awo bwinobwino, iyayi tikafika kumene tikupita kukapanga zimene tikufuna kukapanga bwinobwino n'kubwererako. koma ayi ndikupezeka zonena kuti taluza nazo miyoyo. I just want to address anyamata anjinga za kabaza inu, anjinga za moto. Now titenga akabaza ndi enanso amene muli ndi njinga za moto koma basi ndi zanu za personal mmangoyendera. Inu akabaza anjinga za moto simmayenda bwino and I was here last week ndinalinso ndikuti pompano pa, ma, pa Justin Tech kukambanso nkhani zomwezi. kunena kuti no. Jomo wabana a njinga za moto kuti asamafike mu town ya chani? ya Blantyre. Aziyimira mmadera, mmadera ena ake ndithu. Kuchokana ndi kuti kwina kwake kufika pena pake. Asafike mtown mweni mweni chifukwa amasokoneza anthu amenewa samayenda bwino. Yeah ma guys simmayenda bwino and mmakhala mukuika miyoyo yanu pachiopsezo. not only moyo wanu moyo wa ma passenger pachiopsezo komanso miyoyo ya anthu ena amene akuyenda pa nsewuponso pachiopsezo. Nanga zikanakhala zonena kuti iyo sinali prado, sinali galimoto, zachidziwikire ngati kuti ayi koti mukawomba munthu ndiye kuti munthu winanso anakakhalanso ali pachiopsezo. Zinazi ndi zopeweka tatiyeni tiziyendani bwino tizisamala moyowu. Mukakumbukiratu m'mbuyomu oyimba Lawi anayimba nyimbo loti amaona kuchedwa. mapeto ake ngozi. Mukuona kuchedwa nde mukufuna muthamange mukafike mofulumira komatu nde ichoke ichoke basitu ndi ngozi side inayo mukapezeka zonena kuti no mukaluza nazo moyo nde kuti no phindu lake ndi chani eeh mupindulapo chani mukafulumira chifukwa-tu ndekuti chimene muti achite-tu ndikungoluzapo moyo nde mau monena kuti mufulumire kukafika kuja mupezeke zonena kuti simunakafikenso nkomwe. guys tiyende bwino tiyende mosamala pa msewupo kuti mwina mwake miyoyo yathu ikhale yotetezeka tisamayiwale zoti tili ndi maudindo anthu amakhala ndi maudindo tili ndi maudindo anthu akuyang'anira kwa ifeyo nde ngati tikuyenda mosasamala nkuluza moyo pamene pajaso ndekuti talakwiranso to anthu amene tasiya aja tikufa ena amakakhala kuti pamene pazakhala kuvutika nanga si ndekuti kumene kumachokera mathandizo tinali ife amene timapereka mathandizo kupezeka kuti zoti tachokapo pa dziko pa tikupereka ndekuti chipsinjoso kwa anthu otsala aja. Tiyeni tiyendeni mosamala, tikatero mwinamwake tingadzateteze miyoyo yathu, akuti.